Laturu fitiri latigɛ sɔrɔ a ɲagala Kucala zamuru la bi video a bɛ fɛn jumɛn kan bi video bɛ laturu kalala de ta kalala min n bɛ se ka ɲinan kɛ ka kuma kalala kelen kan n bɛ se ka ɲinan kɛ ka kuma kelen kan i y'a ye n bɛ ka video kɛ laturu ba n ka video kɛ ni maa caman ta tɛ kelen ye n ka video kɛ kun ani maa caman ta kɛkun tɛ kelen ye n ka video kɛkun ye jumɛn ye a bɛ i komi n'a fɔ gɛlɛya b'a bɛɛ lajɛlen la fɛn t'a si bolo dɔ taara bɔ nafolo binni kan o ye tɔw bɔ a kalama e cɛ fantanya banna nka ne bɔra nafolo dɔ binni kan bi dɛ a tɛna an k'o dun nin bɛ o cogo de la bari ne taara laturu kalan diɲɛ kɔnɔ ka na fɛn dɔ ye laturu la min ma faamuya fiyewu ja o kun tɛ anw bolo o tuma anw bɛ kɛ ka min da o y'a cogo jumɛn ye dɔnni ye fɛn dɔ ye a y'a to an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bari foyi de t'o bɔ dɔnni ye fɛn dɔ ye a kuma ka ca dɛ maa caman donna laturuko la walahi o caman tɛ laturu dɔn adamaden bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn a ma se maa tɔgɔ fɔlɔ i bɛ baara min na e b'a dɔn n'i t'a dɔn i yɛrɛ ni Ala cɛ e yɛrɛ de b'o dɔn nka taamasiyɛn dɔ kɔni b'a la n'i y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bi n'i ye Mali dɔnnikɛlaw tɔgɔ fɔ dɔw ye extérieur la bi a bɛ kɛ i n'a fɔ k'i bugɔ olu t'a fɛ ka Mali yɛrɛ dɔnnikɛla ko tɔgɔ mɛn u tulo la Ala ni dɔnnibaaw ye baara min siri u bolo nafolo la dɔnnibaaw tɛ dɛ bandi minnu y'u yɛrɛ kɛ dɔnnibaaw ye ca min siri mɔgɔw bolo nafolo la dɔw t'a fɛ ka mali dɔnnikɛla tɔgɔ mɛn u tulo la tuguni a bɛɛ ka fisa i k'a fɔ ko mali laturu da la n'i ko ko ne bɛ dɔ dɔn mali la k'a bɛ laturu da i b'a fɔ mɔgɔ min a tɛ sigi k'i lamɛn bilen yɛrɛ a bɛ wuli ka tɛmɛ a kɛra lagosi ni tɔgɔ tiɲɛ da ye a sababu dun ma bɔ foyi fɛ fo minnu kun bɛ k'u yɛrɛ k'a ye ka sɔrɔ u t'a dɔn o fana hɔrɔnya taara min danbe taara min k'i ɲɛ tugu fɛn kan ka n'i jɔ adamadenw ɲɛma ka fɛn fɔ i tɛ fɛn min dɔn i b'a ye nin ye fɛn dɔ ye min ɲɛ kan ka fɔ adamadenw ɲɛna bari laturu ye maa caman de halaki laturu ye maa caman de mako sa laturu saraka cogo a saraka duncogo ani a saraka jiri kocogo a n'a saraka min bɛ ta ka taa di mɔgɔw ma o saraka bɔcogo olu ma sidɔn o de kɛra halaki yɔrɔ caman ye adamaden na o de kɛra mako sa da caman ye mɔnifin na saraka ye maa caman mako sa dɛ walahi maa caman wulila n'a bolo nafolo ye ka taa dɔnnikɛla fɛ yen ka taa nafolo d'a ma i mako dilanli kama a bɛ laban ka saraka f'i ɲɛ na i bɛ taa saraka in bɔ k'a sɔrɔ saraka in bɔlen bɛ na ni tatiɲɛ de ye e ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ saraka in bɔlen bɛ na ni mako sa dan de ye e ka du kɔnɔ ale yɛrɛ t'o dɔn sanko k'o f'i ye bari ale kɛ bɛ k'a yɛrɛ kɛ fɛn min ye ale ti o ye Bi laturu kuma a bɛ kalalaw de kan kalalaw ye laturuden sirakanso de don jinɛ tɛ ale ye sirakanso de don mɛ ɲɛ bɛ nin kalalaw sigiyɔrɔma naani min cilen la dugu ma n b'a fɔ nafolo kalalaw naani min cilen filɛ dugu ma kɔrɔ de b'a la N'o tɛ n'i ye kalalaw kelen ci mɔgɔ b'a dɔn ko kalalaw don mais ne b'a fɛ k'a jira aw la k'a fɔ ko laturuden minnu ni minnu bɛ se ka kɛ kalalaw ye laturuden min ni min bɛ se ka kalalaw jigin ni o sigiyɔrɔma de bɔ k'a jira a la o bɛ komi n'a fɔ masa Sulemani ani Sumana olu bɛ se ka kalalaw jigin Lomara ani Adama olu bɛ se ka kalalaw jigin Mamusi ani Lawusina olu bɛ se ka kalalaw jigin kalalaw ani sigi musa yɛrɛ olu bɛ se ka kalalaw jigin o kɔfɛ nuhunkɔrɔ ani taliki burahima olu bɛ se ka kalalaw jigin tontigi gariya ani maliju olu bɛ se ka kalalaw jigin seju ani mamusi olu bɛ se ka kalalaw jigin ɛnsan ani batara olu bɛ se ka kalalaw jigin nin laturu ninnu de bɛ se ka kalalaw jigin laturu kɔnɔ n'i ye laturu kɔni da ni kalalaw nana k'a daminɛ sira kan ka na jigi la ka na masaya la ka na juguya la ka na nafolo la ka na kɛnɛ kan ka na siyɔrɔ la ka na ko laban na kalalaw mana ye a yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ninnu fila dɔ la kelen de y'a jigin bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ninnu fila dɔ la kelen y'a jigin ninnu dun filɛ nin nin naani min filɛ nin naani ye saraka ti dun nin naani man ɲi a saraka ti dun nin naani de ka ɲi o de saraka bi dun wa naani min man ɲi n'a saraka ti dun a kumakan si ni kumakan si tɛ kelen ye nuhunkɔrɔ ni taliki bɛ kalalaw min jigin o kalalaw bɛ kuma min fɔ tontigi gariya ni maliju bɛ min jigin a n'o fana bɛ kuma minnu fɔ o kumaw tɛ kelen ye a bɛɛ ye kalalaw ye mɛ mun y'u bɔ ɲɔgɔn na mun y'u ka kuma bɔ ɲɔgɔn na laturuden minnu jɛra k'u jigin o laturudenw tɛ kelen ye o de ye kalalaw fana bɔ ɲɔgɔn na o tuma ni k'i bi laturu kuma kɛ dɔrɔn kalalaw kan n'i ye laturu da walima n'i bɛ maa kalan laturu la n'i ko a tigi ma ko ni kalalaw y'a da sira kan o t'a ka so ye wa n'i ko ni kalalaw ye ala kal'a ka so k'i bɛ kuma dɔ fɔ o kan nin bɛɛ dun nin bɛɛ ka kalalaw bɛ se ka ala kal'a ka so awɔ nin bɛɛ ka kalalaw bɛ se ka ala kal'a ka so nuhunkɔrɔ ni taliki ka kalalaw bɛ se ka ala kale a ka so bon n'i ye kuma dɔ fɔ o la ko ni kalalaw ye ala kal'a ka so ko o ye taamaden ye walima o ye fɛn dɔ natɔ ye o tuma n'o kɛra o ye ni tontigi gariya ni maliju n'o ka kalalaw nana sira kan don min na ka na ala kale don i bɛ mun fɔ o la o bɛɛ la i b'a fɔ dɔrɔn ko ni kalalaw nana sira kan dɔrɔn k'a bɛ nin de fɔ seju janfa alimami ani mangusi n'o ka kalalaw nana sira kan don min na dun e tɛna dɔwɛrɛ fɔ ko ni kalalaw nana sira kan dɔrɔn a bɛ nin kuma de fɔ insa ani badara n'olu ka kalalaw nana sira kan don min ka na ala kale i tɛna dɔwɛrɛ fɔ ko ni kalalaw ye ala kale sira kan dɔrɔn k'o bɛ nin de fɔ bon aw yɛrɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ k'a filɛ ni o y'a sɔrɔla o sira in ni faamuya sira don ni faamuya sira yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ don walima ni nin tɛ faamuya sira ye a y'a da ɲɛ kɔrɔ k'a lajɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na ni min y'a tiɲɛ dɔn ka segin tiɲɛ ma alihamdulilahi mɛ ni min ko k'i bɛ nin nkalontigiya o tuma o y'a tɔ kɛlen ɲɛngoya ye n'o tɛ i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a tɛ se ka nkalontigiya wa ninnu saraka si tɛ dun i b'a ye k'a fɔ nuhunkɔrɔ ni taliki bɛ kalalaw min jigin a kalalaw tɛna ɲuman na dɛ ni olu bɛ kalalaw jigin ka laturu yɔrɔ yɔrɔ a da la k'a fɔ a bɛ ka fitinɛ dɔ de f'i ye da la k'a fɔ a bɛ na ni gɛlɛya dɔ de lakaleli ye a bɛ ka bana dɔ de ko f'i ye a bɛ ka balaw dɔ de jira i la i bɛ ale balaw saraka bɔ i b'a yɛrɛ kisi saraka de bɔ yɛrɛ tanga saraka wa fana ni min kɔlɔsi ale saraka bɔ la maaninfin ka yɛrɛ saraka a bɛ sɔrɔ yan de fɛ nuhunkɔrɔ ani taliki olu ka kalalaw mɔgɔ k'a yɛrɛ saraka dɔrɔn k'a yɛrɛ mako sa a bɛ sɔrɔ o de fɛ bon o kɔfɛ tontigi gariya ani maliju olu bɛ kalalaw min jigin mɔgɔ ka yɛrɛ saraka yɔrɔ filɛ bari ni e y'a jateminɛ ko ni kalalaw ye ala kale sira kan dɔrɔn e bɛ worojɛ d'a kan i b'a saraka i b'a ɲimi o kumana n'i bɛna ni taliki ni maliju mana kalalaw min jigin n'i y'o saraka ni worojɛ n'i y'o dun o ye makosa de ye walahi o ye fut de ye o ye balaw de ye ni tontigi gariya ni maliju n'olu ye kalalaw min jigin n'i ye worojɛ d'a kan k'a ɲimi i ye futinɛ de ɲimi o ye balaw de ye o ye gɛlɛya de ye ani banajugu seju ni mamusi olu bɛ kalalaw min jigin n'i y'a saraka k'a saraka dun i y'i yɛrɛ mako sa a kɛra bagan ye a kɛra sɛ ye a kɛra woro ye i y'i yɛrɛ mako sa o tɛmɛnen kɔfɛ Insa ani Badara olu ka kalalaw bɛ ten, a mana jigin yɔrɔ o yɔrɔ la, a saraka tɛ dun, a sagasogo tɛ dun, a sɛsogo tɛ dun, a woro tɛ ɲimi, n'i y'a ɲimi i y'i yɛrɛ mako sa, adamadenw ka yɛrɛ saraka yɔrɔ filɛ, a jiri min bɛ fɔ i ye k'i ka taa san ka taa tobi, jiri kɛcogo wɛrɛ tɛ ka fɔ mɔgɔ ye bilen k'a ye taa san ka taa tobi i ka kɔgɔ naani k'a la i ka tile wolonwula kɛ k'i ko, foyi tɛ fɔ ko k'a tobi, laturu nacogo dɔ bɛ yen n'i y'o jiri sigi tasuma kan k'a tobi

olu fana bɛ kalalaw kelen de bila sira kan alkali na mɛ o kumakan tɛ kelen ye dɛ tɛ kelen dɛ ni laturuden sigiyɔrɔ fana la dɔrɔn kumakan tɛ kelen tuguni walahi laturu dɔ la n'i ye laturu fila ci mɔgɔ fila ka laturu ci ni kalalaw nana alkali bɛɛ ka sira kan i b'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ masa solemana bɛ nin na sumana bɛ garisɛgɛ la min ka laturu la olu ka kalalaw bilalen sira kan ka alkali N'i nana kelen ka laturu lajɛ ka n'a sɔrɔ lomara bɛ nin na adama bɛ a ka so garisɛgɛ la olu ye kalalaw dɔ bila sira kan ka alkali walahi kalalaw don wa a bɛɛ bɛ sira kan mɛ a si kuma ni si kuma tɛ kelen fɛn b'u kuma bɔ ɲɔgɔn na laturuden minnu y'u bila ka jigin olu de b'u kuma bɔ ɲɔgɔn na laturuden minnu y'u bila olu tɛ kelen ye o masa solemana mɔgɔ don bɔgɔso den don sumana mɔgɔ don fiɲɛso don olu fila jɛra ka kalalaw min jigin o kalalaw kuma ani lomara ani adama lomara ye fiɲɛ ye adama ye tasuma ye garisɛgɛso de ye ni furuso de ye olu jɛra ka kalalaw min jigin mun bɛ o kuma mun bɛ to ni masa sulemana ni sumana ka kalalaw kuma kɛ kelen ye minnu y'o bila ka jigin e k'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara la jamana laturuden kelen tɛ u tɔgɔ tɛ kelen ye u ka baarakɛtaw tɛ kelen ye u tɛ siya kelen ye dɔ ye tasuma dɔ ye ji dɔ ye fiɲɛ dɔ ye bɔgɔ ye wa n bɛ taa ka segin a kan k'a fɔ ko laturuden bɛ jigin ni kalalaw nana ka da masaya la yanni i k'a fɔ ko kalalaw bɛ masaya la k'i bɛ kuma kan a ɲini i k'a dɔn laturuden jumɛn ni jumɛn kalalaw bila masaya la ni o de b'a jira k'a fɔ ko kalalaw masayalama k'a ka ɲi Laturuden jumɛn ni jumɛn y'a bila masaya la n'o b'a jira k'a fɔ kalalaw min filɛ masaya la kalalaw man ɲi bon n'i y'a jateminɛ faamuyaba tɛ anw ka ko ninnu kɔnɔ bari sabula anw ka ko ninnu bɛna na cogo min fɛ kumakan gɛlɛn don fɔli sen gɛlɛn dɔnsen gɛlɛn cogo di ni kalalaw nana ka na da nafolo la e bɛna kuma a kan ko ni kalalaw ye da nafolo la dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ i bɛna nafolo sɔrɔ walima wari bɛna bɔ i kunna n b'a misali telima d'i ma ni Bayaro ani Lɔsinɛ kalalaw bila nafolo la a nafolo natɔ don awɔ a nafolo natɔla don bon ni kalalaw ni Sigi Musa n'olu ye kalalaw bila nafolo la dun o ye jumɛn ye o nafolo bɔtɔ don i kunna ka don jamako da fɛ awɔ o bɛ bɔ i kunna o nafolo bɛ bɔ i kunna o don jamako da fɛ ni Sigi Musa ni kalalaw ni olu ye kalalaw bila nafolo la o nafolo bɛna bɔ e de kunna ka taa jamako da fɛ ɔ nka ni Bayaro ni Lɔsinɛ n'olu ye kalalaw bila nafolo la o nafolo o bɛna don e kunna a bɛɛ dun ye kalalaw de ye wa a bɛɛ de bɛ nafoloso la mɛ mun y'a to dɔ bɛna bɔ e kunna mun y'a to dɔ bɛna don laturuden minnu jigin olu de b'o f'i ye Sigi Musa ni kalalaw ka nafolo n'a y'a bila Sigi Musa ni kalalaw n'u ye kalalaw bila i ka nafoloso la laturu kɔnɔ da la nafolo dɔ bɔtɔ don i kunna ka don jamako dɔ sira fɛ a bɛ taa jamako sira fɛ siga foyi t'a la bon Bayaro ni Lɔsinɛ olu ka kalalaw n'o nana nafolo la o nafolo o bɛna don e yɛrɛ de bolo wa laturuso kelen kelen bɛɛ bɛ nin cogo de la dɔ bɛ don n'a ye dɔ bɛ bɔ n'a ye dɔ bɛ taa n'a ye hɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ taa n'a ye bɔnɛ kɔnɔ jateminɛ bɛ nin na laturu min bɛ yen ni o kan ka saraka i kelen kan k'a dun o b'a damana min kan ka saraka i n'i ka denbaya b'a dun o b'a damana k'a fɔ de ko nin saraka bɛ dun so kɔnɔ nin saraka ti dun o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko e n'i ka denbaya b'a bɛɛ dun o kɔrɔ tɛ k'e kelen de b'a bɛɛ dun faranfasiya b'o fana na

laturu saraka de bɛ nin kɛ a saraka bɔcogo ka taa di o ye problème ba de ye laturu la saraka in saraka ye problème ba de ye laturu la wallahi ne kɔni b'a dɔn laturu dala ninnu olu tun ta in dabila koyi aw minnu bɛ boli la k'u sɛgɛrɛ aw ka farati ani fana maa minnu b'a fɛ ka laturu ko in ɲɛ dɔn maa minnu b'a fɛ ka laturu dɔn ne mago bɛ aw de la aw minnu b'a fɛ ka laturu kalan k'a dɔn ne mago bɛ aw la su ani tile a' ye na ne taara dɔnni n taara ɲini ka n'a ye faso nin de kama a ka wa maa si juguya tɛ ne na maa ɲɛngoya tɛ ne na n bɛ waso ni fɛn min ye o ye adamaden mako dilan o de la an y'a fɔ n ko dɔnnikɛla wasolan o wasolan bɛ dɔnnibaa bolo o ye maa mako dilan koyi ni maa mako dilan tɛ dɔnnikɛla mana waso ni diɲɛ fɛn fɛn ye i malo b'a kɔfɛ awɔ i bɛ ka waso ni i lebu ye ani i malo ye walahi ala ye dɔ di bɛɛ ma nka ala ye fɛn dɔ koba dɔ kɛ bɛɛ ye ni maa min nana sigi wa o fana ye anw ka jamana maa dɔw minɛ cogo ye dɛ maa min bɛ n'i sigi k'a fɔ nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo o fana o ye dɔw taa yɔrɔ de ye n'i y'a ye nin bɛɛ b'a bolo dɔnni b'a la a ye sonyali kɛ k'a sɔrɔ sa o a ye binkanni kɛ k'a sɔrɔ sa o dɔw t'o ɲɛɲini koyi n'i y'a ye nin bɛɛ b'a bolo dɔnni b'a la bɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana laban in fana maa min bɛ wari fitinin fɔ kiliyan ye baara la a dalen t'o la fo min bɛ nafoloba f'a ye a dalen o de ka baara la nin fili juguba fana bɛ adamadenya kɔnɔ ne bɛ e ye sisan i hinɛ bɛ ne minɛ bari ne y'i ka laturu da ne y'a dɔn fɛn b'i kan ne b'a f'i ka na ni waa tan ye n ka se ka se hali sɛbɛnnikɛlaw sara dɔrɔn k'i ka baara kɛ ka d'i ma e bɛ t'o mago kelen fɔ dɔnnibaa wɛrɛ o b'a fɔ ko na ni miliyɔn kelen ye ne bɛ baara in kɛ ka d'i ma walahi a dalen don miliyɔn kelen tigi in ta la ka tɛmɛ min ko k'a b'a kɛ waa tan kan a bɛ da miliyɔn kelen tigi in ta la a b'a fɔ k'o de bɛ se parce que o ye wariba fɔ ale ye k'a d'a kan barika tɛ wari yɛrɛ la bilen ale bolo tuguni wa ale tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛ bilen koyi a yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɛ bilen ale mago bɛ nkalon de la ale mago b'a la de ka wariba de bɔ k'a bila ka taa ale hakili tɛ ɲɛmaa la bilen o kɛra nin kalalaw minnu filɛ de ye ninnu bɛɛ saraka de bɛ dun ni kalalaw y'a da i ka laturu yɔrɔ yɔrɔ la jigiso la Hali ni kalalaw kelen kelen y'a da juguya la i b'a saraka dun bayɔrɔ ni lawsinɛ olu ka kalalaw kelen kana da juguya la i b'a saraka i b'a dun olu ka kalalaw mana na nafolo la i b'a saraka k'a dun n'u ka kalalaw nana kɛnɛ kan i b'a saraka k'a dun n'olu ka kalalaw nana siyɔrɔ la i b'a saraka k'a dun bayɔrɔ ni lawsinɛ ka kalalaw n'a nana kolaban na i b'a saraka k'a dun n'a ye ala kali sira kan i b'a saraka k'a dun n'a nana masaya la i b'a saraka k'a dun n'a nana jigi la o kelen don bɔn lomara ani adama olu ka kalalaw fana bɛ o cogo la o mana na nin so o so kɔnɔ a saraka bɛ dun ale saraka tɛ bɔ bɔn o saraka dunta naani min filɛ nin ye fila b'a la i kelen de b'o dun n'a nana nacogo la fila b'a la i kelen de b'o dun fila b'a la i n'i denbaya bɛ jɛ k'o dun o bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ni lomara ni adama ni olu ye min jigin yali o kalalaw a saraka bɛ dun nka e n'i ka denbaya de b'a dun wa tari e kelen de b'a dun k'an ka kalan kɛ k'o ɲɛɲini fɔlɔ bon sigi musa ni kalalaw olu bɛ kalalaw min jigin saraka dunta don nka e kelen de b'a saraka dun wa tari e n'i ka denbaya de kan k'a dun i bɛ kalan kɛ k'o fana ɲɛɲini Laturu kalanbulon da yɛlɛlen don diɲɛ fan bɛɛ fɛ ni diɲɛ jamana o jamana na kalanbulon da yɛlɛlen don i bɛ kalan tɔgɔ bɛ sɛbɛn laturu kalanbulon de bɛ kalan laturu la n'i donna kalanbulon kɔnɔ i bɛ kabakow sɔrɔ yen i bɛna a dɔn k'a fɔ ko laturu ye fɛn min ye ni ala jɛnna n'a ye ni Facebook komi an bɛ Facebook direct la n bɛ numéro dɔ d'a ma numéro saba bɛ yen n'i ma faamuya min sɔrɔ e ka weele k'o numéro saba la parce que fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ fɛn dogolen tɛ tuguni Gawusu Kulubali ko fɛn dogolen tɛ dugukolo sanfɛ tuguni diɲɛ kɔrɔn dan ni tilebin dan bɔra kalama k'a fɔ ko fɛn dɔ kun bɔra laturuko la min kun tɛ fɔlɔ numéro fɔlɔ o ye soixante-dix-neuf zéro trois soixante-quatre quatre-vingt-sept Nka ni ninnu n bɛna ni in sɛbɛn fɛbu dɛrɛti n bɛ ni in sɛbɛn ta la a bɛ in a b'a ta sonsan sɔn saba don fɛn min min fɔra ni sigilen don e ka weele kɛ nka hakilima bɛɛ bɛ kulu kun jamana dɔ faga nin ye fɛn min ye walahi mali laturudala b'a dɔn ko nin ye fɛn min ye afiriki laturudala b'a dɔn ko nin ye fɛn min ye diɲɛ laturudala b'a dɔn ko min bɛ kɛ k'a fɔ ko hakika dɔ don ko wa ko mɔgɔninfin mago sa yɔrɔ ani adamadenw ka nafolo kasara yɔrɔ ani banajugu sɔrɔ yɔrɔ ani ka mɔgɔ kɛ tunga mange ye f'i ka sa i tɛ n'i faso la tuguni laturu de ye nin bɛɛ lajɛlen se adamadenw ma a saraka bɔ cogo n'a jiri ko cogo la walahi don nataw la halisa n bɛna nin fɔ a ye kalalaw nacogo la maa caman bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ ye kɔlɔn kɔnɔ i yɛrɛ kɔlɔn bɛ sen ka tila ka don a kɔnɔ walahi i bɛ n'i yɛrɛ ye o de kɔnɔ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh